kunena kuti mundale mukamakhala muzikhala so humble delegate ndi woopsa kwambiri amene amavota ndipo samayang'ana kuti winawake wamupasa ndalama kapena kuti iyeyo ndi nkhalakale chimene waona mwana atayima ndi chimene akuona mkulu atakhala chimakhala chosiyana. Ndakhala ndikumanenapo ine mbuyomu kunena kuti inu akuluakulu a utm mukhale osamala kwambiri chifukwa ngati simusamala chipani chimenechi chikhonza kutha. Komabe ngakhale zili choncho nsanafike mkatikati mwa zimene zachitika ku Mzuzu ndafuna ndichite congratulate onse amene awina. tiyeni musangalale ndithu mwa responsibility musasangalale mowanyodola anzanu chifukwa amene muti muzamufune mawa simumuziwa ndatha kuona kunena kuti anthu almost onse amene anayamba utm 2017 Kudzafika lero, ambiri achosedwa pa mipando yawo. Mwina ngati asalamo tu mwina ndi awiri, awiri eti Kalonga ndi a Makondi. Koma the rest of the gurus atibulidwa. Kumafika ena pomapeza 22, ena 21, ena 26, ena 23. Kusonyeza kuti ma candidate onse amene amas. amamenyana zulo lija ena apeza mavoti 69 apita ku- mavoti 69 apita kwa makandideti atatu 600 chakuti apita kwa kandideti mmodzi ndipo tikayang'ana mmene inalili political temperature anthu ena ankazitenga kuti iwo ndi amene ati awine koma akuluakulu a delegate ndi woopsa kwambiri ndipo wang'amba koopsa koma monga mmene ndanenera tikuyenera kuti ife amene tawina tisasangalale mowanyodola anzathu chifukwatu every institution imayenera ikhale ndi institutional memory pamuzi pena paliponse pamayenera pakhale kuti aeni mbumba popanda aeni mbumba pamuzi sipamakhala pamuzi nsima ukamaphika umayenera uziphikira mafuwa mafuwa anyuwani samapsesa ndiwo choncho inu amene mwasankhidwa kukhala m'mipando yosiyanasiyana musataye anthu awawa amene alephera Chifukwa kunena chilungamo chake ndi ichichi, chilungamo nchonena kuti msonkhano wa utm popandapo Patricia Kaliati si msonkhano, msonkhano wa utm popanda a Kambala, popanda a Masangwi, popanda a a Saonda, popanda a Mayi Makuta Ndi msonkhano woopsa chifukwa anthu sangamabwerepo ndiye pakuyenera kuti inu amene mwagwa musakwiye mukuyenera kuti mugwire ntchito ndi anzanu kuti ncholinga chokuti mzimu wa saulosi chilima upitilirebe ndikuchita rest in peace chifukwa kunena chilungamo chake cha chilungamo mmene zachitikira dzulo lija ndiye kuti saulosi chilima uja tamukwirira chifukwa mwina ena simmaona masomphenya saulositu anali nafe limodzi nthawi yonseyi koma ndi mmene zachitikira dzulo lija kuwaona akuluakulu ataphwafamuka ataonana ndi uja amatchedwa delegate delegate ulibe chisoni pamene pajapo tamukwirira saulosi Inde, ngozi ija inachitika pa 10 June, koma m'manda ngakhale analowa pa 21, koma kulowetsetsa kwa m'manda mwake kuti akapumule ndi dzulo lija. Ndipo inuyo mukuyenera musamale kwambiri amene mwawina inuyo. Mukangopanga matukutuku, sinditha kuuonapo msonkhano pa Njamba palibepo a Masangwi, palibepo a Saonda, palibepo a Kambala, palibepo amayi kaliati ee sinditha kuona kuti zidzakhala bwanji komanso kuti izi zachitika chifukwa cha mtima osamva mtima walitima kukhunuka ndi makobiri kuzitenga kuti ine ndafikapo delegate alibe zimenezo delegate samaona kuti ati uyu wandipasa 15 miliyoni kapena wandipasa 1 miliyoni usiku Tsoka ilo ndipepese kwambiri kwa inu nonse amene mwalephera. Tsoka ilo mwalewononga ndalama zanu zambiri. Nkuthekanso kuti ena anu ndi za ngongole, akatapira. Kuteroko mmene kwachamu nkhawa zili bii kuti kodi abale ine nditani? Koma deligeti, deligeti, ili likale phunziro. Kwa azipani ena a mcp amene mukusimbwa lero, a udf, a aford, a rf, a chipani cha pdp ndi zipani zonse mukhale ndi phunziro lalikulu pa zimene zachitikazi muziyang'ane ndi diso la patsogolo. Kunena kuti kukhala mu chipani ndi udindo, kuti iwe ndiwe wamkulu, si passport yopangira za chibwana, delegate akazatuluka siku limenelo amazakubandula, kulibeko zokuti ati uyu ndi wa nyuwani uyu ndi wakale, chifukatu ena ankasamalika kunena kuti a ifeyo ndife akale sitingachosedwe, awa ndi obwera kumene awa, angobwera kuti basi azasokoneze utm. nde deligetitu wamutenga yemweyo wosokonezayo amene tsiku lija pazana muli ku phwando atanyamuka kuti akapereke moni pakana mabausa ananyamuka ndikukamugwira kukanena kuti iwe ukupanga kampeni ndiye ndi zimenezotu deligeti walankhula mukoza kunamizira zambirimbiri kuti atibera ndi mmene zimakhalira koma kuti ziyende bwino mungovomereza chifukwa ngati simuvomereza mabala a ngongole za katapira nkhawa zanu zikoza kukubwereserani matenda izi ndi ndale wina amawina wina amalephera ndipo muchivomereze kuti mwalephera basi Tiyeni tiyende ulendo wina. Komano mukanyanyala ndiye mumusiyira ndani? Popeza chipanicho munayambisa ndi inu. Ndiye mukanyanyala mumusiyira ndani? Mukuyenera kuti mumuthandize Kabambeyo. Uja timamunena zulo kuti bambe, bambe mu audio yanga ya zulo. kuti ndikungotha kumamva kuti bambe bambe koma soka ilo kwa amene anasamba makwala deligeti alibe ena anakachita kulowa mumsonkhano muja ku convention kuja ndi azing'anga 8 wina kona iyo wina kona iyo wina kona iyo ena pakati ndikumavukuzira mavuwo awo zulo lija anali kuyenda city yonse ya Mzuzu kunena kuti abale ndiwine ine pano ndiwine ine pano azing'anga zalephereka Mulungu akachisonya chala icho achisonya, koma pempho langa ndi lomwelo. Musanyanyale iyayi. Koma akuluakulu ndalama ndiye zapita. Ena cha m'ma past 2 amanena kuti ndasala ndi 25 miliyoni, ena 30 miliyoni ndikangoyimaliza kwa madelegeti ndisankhidwe. Koma ndiye akuumbuzanitu, akung'ambulani. Apapa ndiye kuti ee! Ati adye nsima lero ndi mamuna, koma ambiriwa nsima saiona. Ndikupempheni inu a Kabambe, mugwire ntchito mosayang'ana munthu, mosayang'ana osasankha wina aliyense even to reach out kwa amene alepherawo komanso tiathokoze a Michael Usi atamva malangizo kunena kuti achimwene musapiteko kumeneko kuwina kwa inu ndi kuwina kwanga koma ndi mmene zilili zinthu chonde musapite chifukwa lero tikanakhala zina Kodi akanapitako kumeneko che Michael osamvera malangizo a m'bale wawo amene atakhala kuti iwo ndi president lero ndi ti ndinjoye ndine na madrama anzawo akanakhala kuti kumeneko anapita ndikukapeza ka 11 legacy ija simunayione ikanaonongeka? Nthawi zina kumamva malangizo a wamisala Mawu aja amanena kuti tinkanena anathira m'siizi lerotu ndi izi a Michael Usi lero mbiri yanu mwayiteteza mukanakhala nawo mu gulu limene lili lopeza ka 23 lopeza ka 22 ka 21 koma ndi eh, delegate delegate ndi woopsa kwambiri Chonchonso inu akubanja kwa a Chilima musasiye anawa okha nakuuzanitu paja kunena kuti kuti titeteze kwambiri legacy imeneyi ya Chilima zikutengeranso inu akubanja mukangokhala ndikumanyoza ndikumakhala osatengapo mbali muziwe kuti zimenezi zavuta kwambiri komanso mupange mapulogalamu okuti apindulire Amalawi Ngati simukhala ndi manifesto ya welfare ya anthu muziwe kuti mwathera pompo. Lero mwaawona anzanu amene chiseko cha apana a MCP panopa ati akufuna anamize anthu pa kampeni ikubwerayi kuti iwowo tsopano thumba la chimanga lidzakhala pa 10,000 thumba la fetereza 9995 komanso atazakhala ndi mafuta pena paliponse a galimoto ngambwingambwi awa ndi mamafiya koma amwene chala akweza muvuta munthu wonama ngati amene ine sindinamuonepo pakali panopa olo nkhani ya NEEF yomweyi tapitani ku Mponela mukaone munthu ina mukamfufuze munthu ina wotchedwa Banda amene anakhulupiriridwa kwambiri ndi NEEF akungotenga ngongole zija kumapasa azing'ono ache azizukulu ache azibwenzi ake anthu amene anapanga za NEEF-zo anapanga ngakhale training yo olo, wa- olo 50 kwacha sanayambe yaidyapo Ndi zomvetsa chisoni kunena kuti zinthu zathu kuno ku Malawi china chilichonse timachilowetsa ndale. Kulandira chimanga chimene cha boma akulandira ndi a mcp okhaokha zinalowa ndale. Fetereza yemweyi akukaniza amwenyeyi akawapatsa matumba 100 matumba amene aja akupita kwa azibale awo. Ndalama zimene za mtukula pakhomo. zikupita kwa azibale awo. Ma ministers akumapereka list ya anthu onama, inayo akuziwa kuti tikukafuna tikalandire inde ndalama zimenezi koma ndalama zi sizikupita kwa anthu ma beneficiaries zikupita m'mathumba mwathu moti ndalama za Neef zabedwa koopsa kuzera ku makhadi a zanzika anthu akungopezeka nawo ndikumanamizidwa kuti a mutipase zanzika zanu tikupasani Neef Neef ija yasanduka ya ndale sopano. Choncho awawa chiseko chaapana ndipo palibe amene akuwafuna. Usiku nditagona ndinaona nsonkhano umene ukuchitika wadaladala ochokera ku bungwe lina la nrb komanso la mec ndi ma stakeholders komanso a mcp akuluakulu atapangana kuti tiyeni tiyapusise anthuwo tiyayitane ku stakeholders meeting ndiye tikakhale ngati tikuwalankhula za machini komanso za mmene yazayendere kalembera ameneyi ndi zisankho kuti iwo akhulupirire kuti chima Smartmatic sichobera Ndipo anthu adzakhulupirira. Ndinaona ndithu msonkhanowo ukuchitika ndithu, Lachiwiri la mlungu umenewo, koma ili filimu, kunena kuti akufuna akaatenge mabishopu, mapastors, akuluakulu ochokera ku zipani, ma CSOs, ndi anthu ena onse amene amapanga nawo ngati ma stakeholders, Kumenekoko akaabwatike bodza ndi cholinga kuti anthu akhulupirire kunena kuti Smartmatic siyobera koma Mulunguyo akundiuza kunena kuti iwe, iwe amene uli wosusa iwe komanso wopemphera kwambiri iwe ukakalolera zopusa zangati izi mwathera pompo chifukwa Mulungu akundionesa utsogoleri wina wakale Utsogoleri wakale ukubwera ndithu pa mpando ukubwerera, utsogoleri wina umene unachotsedwa mwa nkhanza ndi mademo, Mulungu akundionetsa ndithu munthuyo akubwerera pa mpando. Koma akundiuza kunena kuti mumuuze akalamula zaka zochepa asiyire anyamata. komatu aa, hmm, musapuse ku meeting imeneyo akukunamizani akundiuza kunena kuti mukalolera kuti zimenezi zikhalepo muziwe kuti mwalephera musalole koma mulole za manyo chifukwa ndalama zinagula machiniyo ndi za amalawi munthu amakhonza kukhala woyembekezera mzimayi kwa miyezi 9 koma ndikukabereka mwana wokufa. Chimodzimodzinso machini amenewa akhoza kusiyidwa pambali, koma Mulungu wamoyo akundichita woni kuti uthengawu ngati simuumva, tsiku la chisankho muno m'Malawi mudzavuta. Ndangofuna ndikuuzeni zimenezo. Choncho a utm ndibwerezenso,